achimwene komatu anzathu ndi ee mungasowe kumeneko kunena moona mtima anthufe kuno kwanu kunyasalande ndiye tisaname takupukwani osati sewero nthawi zina zake timatha kumadzilimbitsa mtima kuti a basi ndi mmene zinthu zikuyenera kukhalira koma pena pake timati tikadzati fulukutu pamenebe chikumbumtima chimadzatipeza kuti ayi bodza achimwene aja asowa kwabasi patenga nthawi ndisanakutheni diso mchimwene wanga yekhayo tinakula naye limodzi kukula ndithu tikusewera limodzi mkadambo kumasambira limodzi mikambi nkumapanga limodzi nthawi zonse ndimayamika kumwamba kuti mulungu anatikondera achimwene chifukwa ndikayang'ana kumene inu ndi ine tikuchokera abwenzi ochuluka amene tataya pakatipa ndimaona ndithu ukulu wa yehova pena ndikamalankhula kumalankhula ngati wanzeru choncho komabe ndimaona ukulu wa mulungu pakati pathu achimwene kuti watisungabe ndi moyo lero ndife pano kulemberanabe makalata ndiyamikire kwambiri basi zomwe zija zotsogola za khwezi zimene zandigulira setampa tsiku la lero koma paderadera ndimafuna ndivulire kachipewa akhwezi kuriya achimwene tinene moona mtima tikakamba zotumiza katundu kuchokera kudera kwina kupita kudera kwina ndiyetu timakamba za khwezi kuliya basi yachangu yodalirika ndimakamba nthawi zonse kuti katundu mukatumiza amakafika mmene mwamutumiziramo zikusiyana kwambiri ndi kwina kuja tikukudziwa kuja koti katundu akatumizidwa ndiye milandu yokhayokha kukafika atasweka kapena ayi kukafika anyamata atamasula aba mu mafoni ayi kapena mwina mwake katundu yonse wasokera kumene sakudziwika kuti ali patipati ayi ndithu Kukhwezi Kuria, zimenezi sizimachitika, achimwene. Ndikudziwa kuti mudzifuna kudziwa kuti kodi Obwande kumeneko ndiye zinthu zake zikuyenda bwanji. Gule akuyenda bwanji kumeneko? Hayi, zayamba kusongola, achimwene. Ngakhale makosana aja amene amachita zinthu zotsalira pakatipa, kutaya nthawi ndi zinthu zodabwitsa kwambiri, Tsopano avomerezana nane kuti ayi zoona Obwande munkakamba zoona. Tinataya nthawi yaitali anzathuwo adaatichenjerera pogona pakati. Kwathu kuno mukudziwa inuyo kuti kuli zisankho zimene zikhale zikuchitika posachedwapa. Nthawi ijayo paja ndidaalankhulapo kuti zimamvetsa chisoni chifukwa makosana ambiri tsopano apsa mtima, angakhale atsogoleri awo apsanso mtima. Koma mmalo mopanga zinthu zimene zikuyenera kuchitika, ayi ndithu, Tikupanga zachilendo ndikulankhula izi anthu ena ake ankanenabe kuti obwandewa akufuna kulankhula chani kwenikweni. Nthawi ina yake Mtokotoko mneneri wathu ndi anzake ena amataya nthawi yayitali kulankhula ayi ife tikuti zitere eh, komanso zitere akalankhulalankhula ndiye amakakhala pansi pamene makosana okwapatira tambala ndi gulawo amakhala ali yakaliyakali kulimbikitsa anthu m'madera mwawo kuti akalembetse mwaunyinji komanso asataye mtima ayi. Ndikulankhula zimenezi achimwene. Ena akebe sanathe kumvetsetsa kuti kodi obwande asawa akuti bwanji? Akutanthauza chani kwenikweni? Chimene ndimatanthauza nthawi imene ija ndi chimene makosana otsutsa azindikira tsopano. Ndimatanthauza kuti akuluakulu tikutaya nthawi yambiri kulankhula kenaka kulankhula pamene makosana enawa amene tikulimbana nawowa Zolankhulalankhula iwo si kwenikweni achilimika kulimbikitsa anthu awo kuti akalembetse mu kaundula wa masankho. Mtokotoko ndi gulu lake amakonda kulimbikira kunena kuti iyayi, mmene zilili apapa ndiye kuti makosanawa afuna kubera zinthuzi, ndiye zimenezi sitilola iyayi. Ndanenapo kuti izi tikulankhulazi Inde, tikupangitsa makosana amene akufuna kudzabera kuti azindikire kuti sitikugona ayi, tili m'maso ndipo palibe zopusitsana. Komanso pena pake tikugwetsa ulesi anthu athu. Ena ake akamva kuti zikuoneka kuti makosanawa abera kale zinthuzi, basi akumagwa ulesinso kuti, ah! Ine oloko tikalembetse. zili ndi ntchito yanji zimenezi poti mtokotoko wathu wakumangochi uja watiuza kale kuti zinthuzi abera kale anyaphaphi amenewa lero lino makosa anayamba tsopano kuzindikira kuti zoonadi zimene ankaganiza obwande aja zidali zoona analinga ataona iwo aja panopa tsopano ada kunyanja atuluka achimwene kuyenda ndithu kumemeza anthu kuti chonde chonde chonde abale tisamangolankhula kuti sizili bwino koma kenaka du osafuna kuchitapo kanthu tiyeni tithamange tichitepo kanthu Ayi, ali m'chikoka amwene. Zomwe zija ndinkalankhula kwa nthawi yaitali ndithu. Izi zimayenera kuchitika pachiyambi pomwe kuti mwina tichepetse izi zomangolankhulalankhulazi, tithamange tionetsetse kuti anthu ambiri achita zonse zoyenereza kuti zinthu zatiyendere. Zinthu tinazichedwerera, nthawi yoyenera kuthamangathamanga, timachedwa ndi zinthu zosalongosoka. Kwinaku anzathu akupanga za kugona pakati ndi kuyambirira. Pali kagulu kenakake ka anthu ndithu kamene kananenetsa kuti ah, ifeyo izizi ulendo uno ndi ayi sitikupanga nawo mpakana nthawi yolembetsera mukaundula inapezeka kuti mpakana yatha anthu amene aja sanathandizidweyi ndiye vuto lalikulu likumakhala kuti mmene tinagonamonso ndiye mmadera mmene mbuyo omwe mwakhala muli phata lathu mmadera mmene timapezamo ndithu tabwinotabwino tonona mmadera mmenemu ndi mmene zolembanalembanazi sizinalongosokeyi anthu sanalimbikitsidwe mitima kuti akuluakulu ngati sitikufuna moyo uwu ukhalawo ndithu tiyenitu tikalembetse ayi ndithu atsogoleri athu anali otanganidwa kuchititsa misonkhano ya atolankhani kumakaopseza diso pa mtunda atakhala pa timipando tinatake pa tebulo atayalapo chitaganya cha nsalu zina zojambula zala ziwiri za mtambomtambo zina zojambula manja awiri atagwirana zina zojambula moto zina zojambula chimanga chingapo atayala chidoyiro chawo chopetedwapetedwa bwinobwino opetayo anachita kukometsera kujambula mbalame ziwiri zitayang'anizana ngati zikupsopsonana, m'munsi mwake n'kudzalembamo kuti lafu-tu-lafu, khisi-tu-khisi. Pamene paja, tisanamizane, tinachedwa kwabasi. Sizinayende yi. Zikungondikumbutsa nkhani inayake imene n'namva chaposachedwapa. Akuti panali kagulu kenakake ka anthu 100 kamene tsiku ndi tsiku kamalandira chomwera tiyi mmawa uliwonse kamalandira chigumu tsiku ndi tsiku koma pakati pawo panabuka mkangano anthu 80 anayamba kung'ung'udza kuti ayi sizoona chigumu chigumu tsiku lililonse anthu ena 20 otsalawo analibe vuto ndi kudya chigumu ndipo iwo amati ayi ife chigumu timachikonda Oyendetsawo pofuna kuthetsa maphokoso adanena kuti chabwino ife timakonda demokalase, bwanji tivote mbali imene itavotere kwambiriyo basi ndiye kuti muno tonse tizitsatira zimenezo. Anthu 80 aja anali onyadira chifukwa amadziwa ndithu kuti a ena 20 aja ndi ochepa kwambiri ndipo mawu awo sangamvekensoyi. Zovota zinayambika. Anthu anayamba kutchula zinthu zimene akufuna. Anthu 20 aja adavotera kuti ife tikufuna tipitirizebe kudya zikondamoyo, anthu 18 anavotera kuti akufuna adzidya chinangwa, 16 anavotera kuti iwo koma akufuna adzidya kachewere wowiritsa m'mafuta, 14 akuti ife koma kalongonda, 12 akuti koma ife tikufuna chingwa ndi zopakapaka zake, ena 10 akuti ife koma phala la mpunga, 10 enanso akuti ife koma mbatata. Zotsatira zinatuluka. 20 ofuna chigumu aja anapambananso. 80 ena aja anakwiya kwambiri. Zatheka bwanji? Ife osafuna chigumu ndi amene tinalipo ambiri. Pamenepa mwaziyendetsa bwanji zinthu zakezi? Oyendetsa zinthu kumalowa anawauza bwinobwino. Zoonadi, gulu lanu munali ambiri, koma osakondana, osafuna kumanga chimodzi. Aliyense anali ndi zokonda zake. Simunafune kubwera pamodzi kuti mumvane muyenda bwanji. Phunziro, Pamene anthu ali odzikonda kwambiri, aliyense kumapanga zake, mmalamulidwa ndi anthu ochepa. Ma bankers a Obwande panopa ndiye akuyenda ngati akuponda mu ufa, panopa kaya wina afune kaya asafune, ndiye madolo dziko lonse lino kwathu kuno, panopa ndi amene akutha kukankha chikopa kwabasi dziko lonse lino. Tingoti, local national team Tikhoza kumangonena kuti ma bankers awo bwande basitu katiyimilireni amuna ndinu madolo ndinu shapa shapa ma bankers. loko lo, lo, loko loko kunjaku muliko ulendo wa, wa, wa, wa maniyu ma- ma- man city ka, ka b- Arsenal ya umphawi ija sikuti angafike pa ma bankers aya ma bankers ndi madolo aliponso wina mwakwiyiranji inuyo